Léirigh Corcaigh a gcumas i gcoinne na Gaillimhe an tseachtain seo caite. Sé mhí ina dhiaidh dóibh briseadh croí a fhulaingt i gcluiche ceannais na hÉireann, thugadar aghaidh ar an bhfoireann a chloígh iad, Tiobraid Árann. An éireodh leo a gcumas a léiriú le bua tábhachtach i gcoinne na seaimpíní? Mícheál Ó Drisleáin i mbun tráchtaireachta. Slua ollmhór bailithe isteach anso tráthnóna go dtí Páirc Uí Chaoimh. Chéad uair dóibh a bheith ag casadh i gcoinnibh a chéile. Ón lá mór sin agus Tiobraid Árann in uachtar i bPáirc an Chrócaigh mí Iúil na bliana seo caite, deis ag na Tiobradaigh anois. Tá spás ag oscailt agus contúirt anso. Pas cliste thar n-ais agus ag an deireadh Oisín O'Donoghue ábalta an scór a thógaint. Maith go deas dos na Tiobradaigh. Ar ndóigh Corcaigh ag teacht isteach tréis dhá bhua maith eatarthu ag tús na sraithe agus iad in uachtar an chéad lá i gcoinne Phort Láirge agus ansan chloíodar an Ghaillimh agus na pointí sraithe tugtha leo abhaile ó Bhóthar na Trá. Deis anois amuigh ar an dtaobhlíne an ceann san Treoraithe isteach ag Mark Coleman, sárchúilín aige siúd. An lucht leanta áitiúil breá sásta leis an ceann san. Obair le déanamh é sin, smachta go hálainn ansan agus ag an deireadh, an uillinn géar go maith, slánaithe go maith ag Corcaigh agus ag Coleman. Bhí na pasanna tomhaiste go maith ansan, dar go maith don réiteoir, ach ag an deireadh, scaoileann Diarmuid Healy fé agus tá sé aige ag an deireadh! Cúpla scór an-éasca faighte ag Corcaigh. Ar ndóigh bainisteoir nua i mbliana agus Ben O'Connor istigh. Fear Bhaile Nua Seandroma, craobh Uile-Éireann buaite mar imirtheoir, ach tá sé ag iarraidh. Bliain mhaith a bheith acu anois agus eisean i gceannas mar bhainisteoir. Na Tiobradaigh ag teacht amach anois, Séamus Kennedy, an pas uaidh siúd amach go dtí Sam O'Farrell. Bhí sé ag imirt i gCorn Mhic Giobúin i rith na seachtaine. Scór maith ansan aige. Beirt ag caint sa smacht thar n-ais arís ag Corcaigh agus ag Shane Barrett ón Bhlarna. Fós le dul, tá luas iontach aige agus an pháirc ar fheabhas don luas sin tráthnóna. Barrett le scór den scoth. Ard-iarracht ansan agus arís gluaiseacht an-mhaith i measc na dtosaithe ag Corcaigh anso tráthnóna. Seo chugainn arís iad. Smachta go deas ag fear Chumann Barra Naofa, sin é William Buckley, fé bhrú ansan. An uillinn ag teacht níos géire ach go cliste isteach sa lár agus contúirt arís ansan. Shane Barrett ag dul isteach agus tá buille éirice ansan, é tarraingthe chun talún, níl aon cheist fé, agus Johnny Ryan ciontach sa chás áirithe so. Chímid arís pas isteach anso, smachta go hálainn ag Shane Barrett. Bhí sé tarraingthe síos ins an chearnóg agus an cárta dubh más ea le teacht. Tiobraid Árann taobh le ceathrar déag ar feadh deich nóimead agus Johnny Ryan díbeartha den pháirc. Anois istigh sa chúl tá Rhys Shelley. An buille éirice más ea le teacht ag Corcaigh agus ag Declan Dalton. Dalton, Ó! Sábháil den chéad scoth ag Shelley. Ard obair déanta ag an cúl báire ansan. Chímid arís. Buailte go maith ag Dalton ach bhí an cúl báire imithe sa treo ceart. Camán curtha leis agus sábháil iontach. Corcaigh trí chúilín chun na maitheasa anois. Scór ag teastáil ó Thiobraid Árann. Fear lár páirce, Willie Connors agus sin freagra maith. Dhá thaobh cúng go maith sa chéad leath anseo. An-scóranna maithe feicthe againn. Agus an slua mór ag baint ard-taitneamh as. Scil iontach ansan ag Connors agus an scór ag an deireadh, díreach go maith laistigh agus curtha ar aghaidh go Mark Coleman. Smachtaithe go deas istigh ansan ag Alan Connolly. Arís tá fear sa mbreis agus sin é Shane Barrett ag imirt go maith ag tús na himeartha. Ó sárchúilín ag Barrett. Poc amach gairid arís ansan ag Rhys Shelly, mar atá déanta go mion minic. Tá deich nóimead caite ar an dtaobhlíne ag Johnny Ryan agus é thar n-ais is Tiobraid Árann thar n-ais le cúigear déag. Tá seans anois ag Jake Morris, an captaen uillinn géar go maith. Tá sé fé bhrú díreach thar an trasnán. Scór maith ansan ag Morris. Ansan ag dul amach arís ag Corcaigh. Tá roinnt imreoirí in adharca a chéile ansan agus an réiteoir Liam Gordon ag dul isteach. Bhuel, tá go leor imreoirí anois ag stracadh agus ag tarraingt as a chéile. B'fhéidir gur rud éigint bonn fén eachtra áirithe seo mar tá siad. crosta ceart lena chéile ansan agus go deimhin anois le bheith istigh le chéile. An maor taobhlíne ag teacht isteach chun cainte ag liúirigh agus go deimhin anois b'fhéidir ag lorg síochána a bheith thar n-ais. Imreoirí fós ag stracadh as a chéile agus tar éis cúig nóimead cártaí buí bronnta ansan ar Willie Connors agus Alan Connolly. Níl deireadh déanta fós le Liam Gordon agus beirt eile glaoite trasna, ana-sheans go mbeidh cártaí buí eile le teacht ansan? Ó cártaí dearg díreach ansan ag Jason Forde agus Shane Barrett, tá siad an dá thaobh taobh le ceathrar déag agus cúig nóimead ar fad agus iad ag bruíon agus ag troid lena chéile ansan agus dóthain feicthe chomh maith an chéad leath séidthe ansan agus an fheadóg séidthe ag Liam Gordon agus, bhuel, críoch nach raibh. Ró-thaitneamhach ar an gcéad leath. Pas íseal cliste ansan ag Corcaigh. Imithe ar strae agus Tiobraid Árann ag teacht amach leis an gceann san. Ach an dá thaobh ag cailliúint seilbhe, tá an buntáiste tugtha ar aon chuma ansan ag an réiteoir agus tá sé sin slánaithe go maith ag Corcaigh ag an deireadh. William Buckley arís ag déanamh go maith. Sé chúilín eatarthu i bPáirc Uí Chaoimh. Tá an pháirc agus an dromchla ar fheabhas an domhain, b'fhéidir ceann de na páirceanna is fearr sa tír. Agus Corcaigh ach an pas sin amuigh ar strae. Tugann sé deis do Willie Connors. Bhí sé go maith sa chéad leath. Scór anois sa tarna leath aige. Ard-iarracht ag Willie Connors. Tiobraid Árann ag teacht isteach anseo tar éis bua an chéad lá i gcoinne na Gaillimhe agus ansan scrios i gcoinne Uíbh Fháilí an tseachtain seo caite. Corcaigh arís ag teacht agus William Buckley, an-thaispeántas ar fad aige siúd tráthnóna. Ben O'Connor breá sásta leis an taispeántas atá feicthe go dtí seo. Iad ag lorg smuta díoltais b'fhéidir tar éis craobh na bliana seo caite, seans ansan ag Cathal O'Reilly agus ard-scór aige siúd. Bearna thar n-ais go dtí ceithre cúilín Corcaigh agus an modh díreach isteach ansan. Smachtaithe go hálainn ansan ag Diarmuid Healy. Pas tugtha uaidh agus thar n-ais ansan agus seans ag Alan Connolly ag teacht isteach ar an scóráil le cabhair na cúile ansan. Tá na Corcaígh ag aimsiú ard-scór agus Corcaigh ag déanamh dóthain chun fanacht chun tosaigh ansan. Sos acu anois go deimhin ar feadh cúpla seachtain agus an chéad cluiche eile acu siúd as baile i gcoinne Chill Chainnigh an chéad lá de Mhárta. Ach tá deis b'fhéidir anseo an dá phointe sraithe a chinntiú agus tá sé sin smachtaithe curtha thar an trasnán ag Dermot Healy. Corcaigh breá sásta an slua mór, beagnach 31,000 duine, bailithe isteach anseo tráthnóna. Formhór ó Chorcaigh agus iad sásta. An chaint ar fad faoin eachtra bruíne roimh leath am, ach an toradh, bhuel níl aon cheist fé Corcaigh níos fearr ar an lá.